Hello my fans all over the world kee ka unu melu ndị Igbo niile kedu ka unu mere I trust God all is well with you and your family ụka akpara akpa ụka aka akpara akpa eji isi ekwe ya otughị aka anyị na-ama nya bụ ọkwa were bedat na sharing life issues with Ifeoma Mebe ga-abịa today na Igbo World TV so kpọọ ụmụnne gị kpọọ nne na nna gị gị bụ onye nọ under the bridge na-ebe akwa nwere access to cable pụta bịa na today nwee ike ịbụ odozi obodo gị anywhere in the world you are afa m bụ Ifeoma Mebe of sharing life issues with Ifeoma Mebe na Igbo World TV this program abụrọ for any religious program ọ bụrọ for ndị ụka nke ọ na-abụ for ndị omenala no etu ndị NBC gwa anyị si anyị kwuo ya ka ọ na-abụ it is to encourage the discouraged help the helpless give hope to the hopeless and above all put smiles on the faces of them that are crying a lot of people are crying today na-ebe ọ gịnị bụ nsogbu fa kedu ihe bụ ọnọdụ a because ama m na ọnọdụ ugo adịrọ egbe mma akwa an avenue for you to share your own experience anywhere in the world you are are you in canada are you in us ị nọ nigeria here ị nọ in any african country ị nọ na russia anywhere pụta oche bịa na nwanne gị ifeọma mebele ya today

that's why if you listen to our signal tune ọ ihe anyị ji ebido ọ kwa ihe anyị ji akwụsị nwerọ ihe chukwu apụrọ imenụ ma nke ezigbe ma nke ajụ ya the bible say can evil befall the city without the lord god doing it can a trumpet be blown in the city without people being afraid can i the lord do a thing without first revealing the secret to my servant the prophet onye ọ sọ gị bụrụ ọnọdụ ọbụla ịnọ na ya nụ nwere ike inwe mgbanwe ọnọdụ ọbụla ịnọ na ya nụ nwere ike inwe mgbanwe at any point in time ọ bụrụ na chineke can through this program set ebuka mbọnụ free onye a condemn to death by hanging ọ nọ na prison maximum prison na enugwu chineke dọpụta ya nwere ihe chineke apụrọ imenụ If God can raise up somebody like Okwudere Maduka, who is a cripple up to today, may only a millionaire, someone from Spain, that doesn't react through this program. Onweghị Chineke apụrụ ime. So kpọọ ụmụnne gị, kpọọ ụmụnna gị, and uh, be part of what we're doing. You are, God might touch your life. Imam Maibo Sibido. I just go hello and now go that now. sharing life issues with Ifeoma Mebe na you know because ndị obodo anyị wụ na mostly ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo na-ata afụfụ afụ na this part of the world ndị mmadụ na-ele alele so biko ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka wheelchairs ị nwere artificial legs and hands ị nwere crutches food stuffs ụmụ beverages a akwa ị na-azị eyi shoes ị na-azị eyi maọbụ ọgwụ maọbụ anything you can give out or even ego someone out there needs it o nwere ụmụnne anyị nọsị na ụmụ remote villages need these things anyị need ya badly biko all you need to do is to call me na 080 888

090 606 35798 ịkpọọ ya he will talk to you nwere etu ọ ga-esi mee ka o nyere ndị mmadụ aka and do not forget Ifeoma Mebe a resource person or a motivational and inspirational speaker you can invite him anywhere in the world ọ bịara with the CEO anyị abịa bịa nọnyere gị anyị na gị akpa and I will teach you on moral and inspirational issues Tata anyị na-ebido anyị ga-ebido with the CEO odogwu nwoke Igbo ji eme ọnụ nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ bịa wụrụ onye e tere ude mmanụ eji m ohere asị gị sit tight and biko onye anwụna ngwọ na nkwụ na-abịa ava m bụ Ifeoma Mebe God bless you for coming and without wasting much of our time because na oge adịrọ mmadụ oge adịghọla anyị onye ọbụla nọ na this part of the world na-agbasi mbọ ike na-amanage time ya ọfụma maka ndị chọrọ ịkpọnụ ị nwere ike inweta Igbo World TV live like we are here now you go to www.igboworldtv.com live anyị nọ there live or ị gaa na Facebook Igbo World TV or YouTube Igbo World TV or Instagram Igbo World TV live to be part of this discussion because that na o metụta imi o metụta ọnụ ada amaka ama like Ọnịcha gwara Obosi etu ọbụla o si wee dị ọ bụrụ na ị nọ mma care maka nwanne gị care maka nwanna gị care maka di gị care maka nwunye gị care maka ụmụ gị care maka ụmụ ụmụ nwanne gị enwerọ onye ma echi so you can change this situation for them for good all right now i have a guest today i started by saying lady person boy a guest i didn't just want to do it na mụ achọrọ ime enu na ọ ka ọlụ si wee dị asị m na i must start with nnekwu mmadụ mụrụ na bọnọ the ceo the md ceo of igbo world tv onye mụrụ ya na bọnọ reverend pius ndụbụeze ụkachukwu nna anyị ukwu kee ka i mere nna anyị ndewo igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ekene unu adịkwa m mma unu afụgo mmụọ na isi na-afụnanị ya
unu enekwana anya ka o si achị na-ekwu akwa nnekwu mmadụ and as a matter of fact upon that ọ bịa bụrụ a man of God nna anyị ukwu nnọọ o ndewo ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ isi na ọnọdụ gị wee mụrụ ife ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ e nwee ndị nọ na one problem one kind of problem agaghị ama but maybe if they listen to you or hear your testimony you never can tell o nwere ike o kunie sị mba enough is enough and um, ah i must have to make it if god can bless pastor ụkachukwu or reverend pius ndụbụeze ụkachukwu god can bless me alright so biko achọrọ m ka igbo niile na-ege gị ntị n'ụwa niile anywhere ha nọ marakene onye ị bụ gwakene ha onye ị bụ
Ee, igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu Em, dịka unu na-afụbụ m abụ m onye isi nchụaja afa m bụ Pius Ndụbụeze Ụkachukwu ee abụ m onye Ọkịja si na Ihiala local government area nke Anambra state wee pụta ee ugbu a adịka unu na-anụ onye isi nchụaja abụ m ụkọchukwu na Anglican Church ọ ihe m chọrọ ịnụ m ịma isi nchụaja a na-ekwu you know you really have to know kedu particular denomination anọ na ya nụ oh, Anglican Church Anglican Church ọ bụrọ pastor onye bute oche ejere m ọzụzụ bishop wee chizuo m eh. eh, na otite mmanụ nke eh, eh, eh, nke osebụrụwa ife mere n'isi okay biko ee ndị ọbụla na-ege anyị ntị anywhere in the world I will open the phone at the appropriate time mana ka anyị jụkene reverend one or two questions ka anyị wee mara ebe mmiri anyị wee mara ebe a ga-esi wee tinye aka kedu ka ije ụwa si wee bido how did it all start nna anyị ukwu eziokwu ije ụwa m bidoro ọfụma and eh, ọ dịkwa ọfụma abụ m eh, mụnwa tọrọ nke ọdụdụ na be nna and eh, not minding nna m bụkwa ụkọchukwu bịa bụrụ onye isi Wow. ụkọchukwu kwa wow a na-akpọ archdeacon em, pius ndụbụeze ụkọchukwu Ah, you took after your father in everything. yes Eh? yes Papa gị ọ dị ka ọ ghọrọ aghụghọ. ebe ọ ghọrọ aghụghọ ọ ka o si wee dị maka na ọ na-abụ eh, eh, mmadụ mụọ nwa mmadụ mụọ nwa ọ mụcha nwa o si n'ime nwa ya wee họlụ onye ya-anọchie ehe so ị tụgharịa ya n'okwu igbo awụ m ọnọchie ehe n'o- n'o- n'ụzọ mpaghara nke anyị na-akpọ afa awụ m ọnọchie so ọ ife melianụ ehe so alright um, ka ihe si eme kedu how did it all start na i wee decide ya na ị ga-abụ onye isi ụkọchukwu how did it all start well ọ ọkpụkpọ oku ka ọ bụ maka na ọ mmụọ na- na- na-ewe onye ya-efie nụ ọtụtụ mgbe anyị na-enwe problem bụ anyị ije zọlụ mmụọ anyị na-efe and ife onye zọlụ mmụọ na-efe ọ dị iche from onye mmụọ ji aka ya kwuo na onye a ga-efie ọkwa ị ghọta Yeah. so ihe dị iche na-adụ na ị fụ onye mmụọ ji aka ya kwuo na onye a ga-efie ehe anyị anyị niile matalụ ife dị n'anị igbo na ọ na-abụ onye tosie ehe onye tosie o welu o welu aka ya kwuo ka ọ ga-esi dịrị ya na be maọbụ na mm, na na na na n'ezinụnọ ya ee n'agbanyeghị mana anyị mechakwa ife anyị na-eme mmụọ nwe ụwa mmụọ eke kele ụwa mmụọ chukwu nwere onye ọ na-eje kpọọ oku wee zi wee du ya ozi n'ime ụwa so etu a ka ọ dụ so mụnwa ịbụ ụkọchukwu taa bụ na ọkpụkpọ oku nke a kpọrọ nke nna m oru na olu ka ọ dụrụ nna m eme ochie chineke kpọrọ ya wee werekwa mmụọ ahụ nna m ji wee jee ozi wee nyefekwazie mụnwa n'aka ewee m continue ebe nna m kwụsara so na ọ continuity ka ọ bụ okay um, maka igbo na-ege anyị ntị anywhere in the world ọ ya ka m na-agwa gị ebe ahụ ị nọ kedu ọnọdụ ị nọ na ya nụ gị na chi gị adị na mma gị na nna gị adị na mma gị na nne gị adị na mma ị na-ata ahụhụ ị na-eli alịlị ị na-asị na ụwa nke gị ajọgbu onwe ya na o nwere ihe ị ma ị na-emezi kedu ka i si wee nọdụ ebe ahụ ị nọ ana m agwa gị sị gị ebezina na chukwu nọ nso ị nụrụ ihe onye nkụzi ụka kwu onye onye onye reverend ndị Anglican kpọrọ ọ sị na ọkpụkpọ oku ka ndị eluigwe kpọrọ ya na ọ bụrọ onye wepụtara onwe ya wee sị na ọ na-eme gịnị na ọ na-aga ọ bụrọ ya wepụtara onwe ya too therefore gị bụ onye na-ege m ntị who are you to God have you been able to allow yourself to be used by God ka ị nọ na-echegbu onwe gị na-ebe na ụwa nke gị gwụrụ agwụ ka ị ga na-eri arịrị na-asị na ị marọ ihe ị ga-eme First and foremost, give yourself out and let the heavens take over. Because eventually ndị eluigwe were ọnọdụ o nwere ihe mmadụ nwere ike imenwu na ihe a ndị eluigwe dere gị ama bịa na mmezu so ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị ebezina na chukwu nọ nso this program is here to touch life encourage life and discourage pains and the agony of life so that onye nọ na mwute ga-ama na chineke dị this program nọ here to give you hope those who have hopeless situation and let your faith be very strong ebe ọ bụla ị nọ because na etu ọ sọkwa ya dị chineke na-aza ekpere ọ bụrụ na chineke nwere ike iwepụtanwu reverend pius ndụbueze ụkọchukwu among ụmụnne niile ka ọ nọchie nna ya o nwere ihe chineke nwere ike ime gịnị na ndụ gị nwa ya bụ ebe ọ bụla ọ sọ gị nọdụ ihe m ga-agwadobe gị is this learn not to cry more if you want to cry appreciate god with your tears and tell god that na ọ dị so wonderful and nice ka ndị eluigwe wee mee gịnị wee gọzie gị so biko ana m ayọ gị do not cry again but jụọ onwe gị ajụjụ what would i do to become a successful story kedu ihe m ga-eme to become a success story kedu ihe m ga-eme to become a success story ị jụhaa onwe gị ajụjụ n'ụdị ahụ ana m agwa gị nke bụ eziokwu ị ga-afụ na ụwa gị ga-agbanwe ya bụ ebe ahụ ị nọ na-ege m ntị Kpụchaa ntị gị ọfụma, ebezina na Chukwu nọ nso. Etu ọbụla ọ sọ ya dị, ebezina na ndị eluigwe na-aza ekpere. Etu ọbụla ọ sọ ya dị, kwelu n'onwe gị and determine to make it. In fact, ana m agwa ndị mmadụ most of the times that na o nwere four principles, four D principles that govern the earth. You know, i decide na ihe a ga- ị ga-abụrịrị mmadụ n'ụwa. ị determinie na ị ga-abụrịrị mmadụ n'ụwa ị discipline onwe gị to become somebody in life and at the same time dedicate that ị determine unto God that na etu ọ sọ ya dị na ị ga-abụ mmadụ ọ ihe people like Reverend ụkọchukwu mere n'ụwa o wee dịrị etu a so nna anyị ukwu achọrọ m ịjụ gị this ụkọchukwu a ị bụ Ọ ihe gị na chi kpebiri na ọ ihe ị ga-alụ. Are you passionate about it? Yes.
Um, ị ma na ka a na-ebido ndụ amarọ m eyibere m uche ana m eto ka la- ka mmadụ nkịtị na-emekwanụ ife ndị mmadụ nkịtị na-eme mana at a time at the peak of my ka m kpata ego bụrụ mmadụ bụrụ odogwu chineke sị m ị ya-abụkwanụ odogwu a mana ọ fọchala bụ ị ya-abịa ka m eyirube isi ọrụ a m ji wee kee gị maka eke kele ụwa ka ọ bụ before ị gaba that place gwakene m ụwa niile kele afụfụ ị tara wutere gị na mmụọ mee i ji wee jụọ onwe gị chukwu ọ nọkwa A- atakwara m afụfụ o Ee, ị ma na o nwere ụdị nke m talụ maka na e, e, mgbe o nwe mgbe m ji ọkpa esi nnobi abịa nnewi esi nnobi eje ọba ka ebe a na-achọ ka ọ ya-esi wee dụ na mma asị onye na-agba mbọ ụfọdụ fụrụ m asị onye ala mgbe ahụ agbara m ọkada hmm. agbara m ọkada akụziri m nkụzi let me understand nke ọ bụ ihe agbara ọkada M- agbara m ọkada n'obodo a ndị ndị ma mụ ma agbara m ọkada n'obodo a gbasie ọkada gbaa ya ọfụma ọfụma wee na-achọta ife ị ya-eri wee bịa banye nkụzi wee si from nkụzi wee banye ọrụ injiniarịn wee jee mụsịa afọ ife kọmputa eh, wee i ji ọkada were azụ ụmụ gị were banye nkụzi were banye ọrụ injiniarin how come all these ideas bata into you eh, ị ma na eh, mgbe afụ anụrọ m nwaanyị mana ị ma e kee mmadụ o nwere ife chineke na-etinye mmadụ n'ime na ọ na many of us adịghị discover ya n'oge ịghọtago onye ọbụla chineke kere nwere purpose chineke ji wee kee ya nwee ife e tinyere gị n'ime so ọ bụrụ na etu anyị nọ i nwee ike chọpụta ife chineke tinyere gị n'ime iri ya mana first of all you must pass through many university of tears ọ ife m na-akpọ ya o nwere mgbe ya bụ o ruo ị na-ajụzikwa ma chineke ọ nọzikwa university dịzi ebe ahụ did you hear what he said ọ sị gị na ọ university of tears you know mụwa na-akpọ ya you know climb your own mountain yeah. university of tears This young man nọ here now CEO of Igbo World TV passed through the gịnị University of Tears o nwere his own mountain. So gịnwa na-ebe akwa gịnwa na-asị na ụwa gị agwụgo gịnwa na-asị that na o nwezi ihe ụwa pụrụ again. This man gbara ọkada Reverend Ụkọchukwu gbara ọkada I'm quite sure he must have done one or two things again that has been very very hit on him but ụfọdụ mgbe ndị ọzọ ime gasịrị. exactly o nwere nke ya wee ruo na-eche na oge m bi one room o nwere mgbe m mechara m chọta ụlọ biri one room afụghị m ten naira m ji ego kerosene ofu uche baa m n'ime m chọba ka m na-esi mee ịghọtago m chọba ka m na-esi mee ife m medebe bụ m were aka eletrik gbakọsị efere naabụ ọnụ tinye n'ime bọket wee ya e, e, e, mmiri kwe ya na eletrik ọ sụọ gheelụ m rice rie nri gbaa ya mmanụ kpụgharịa rie enwere m so many experience ịkọba ya kịta abụ ịdị na-elote ife a gara aga maka ebe a gbara eteka ebe a gbara o tere aka
before m mepee igwe okwu a ji ekwu okwu Gị bụ onye na-ege m ntị, hook up to this television. M mepehaa nya nọmba ị ga-akpọrọ m bụ 09 plus 234 plus 234 9060 35798 mgbe m ga-emepe nya ka ị ga-akpọ mana achọrọ m ịjụ ụkọchukwu ajụjụ ọzọ kedu ihe i ji wee chọpụta etu i si chọpụta akara aka gị na ọ dị in the on the line of telecommunication how did it come Ee, ịma na nwatakịrị na-eto ọ bụrụ na ị wụrụ nne na nna ị ya na-ene nwatakịrị anya eh, ọfụma ọfụma ị na-ene nwatakịrị anya closely ị ya-achọpụta eh, wee malụ ma ife nwata ahụ ga-aghọ A, mgbe m na-eto eto ọtụtụ ife ka m merụ n'ụlọ o nwere ife mebiri emebi na be nna m ma ada edozite ma telivishọn ma redio ma ma fan o nwee mgbe a nọkata ọ dị ka ọrụ aka ka m ma arụ maka nke ọbụla mebiri nụ m ma anọdụ ana tọsaa ya m nene ka ọ dị dọrọ ha niile m zokọsịa ya isi tie ihe ọwa ọkụbakpa kpatara mgbe m bido na-eje eh, holiday na nke aunty m na Ọnịcha eh, Chiazọ Anyachebelu o nwere mgbe ya bụ ife ọbụla mebiri na be ya arụọ nya ọ nata ọ fụ na m arụọ nya m naba o nye m ezigbo ego mee m encourage e wee m na-eto so communication bụ akara aka ọ akara aka ka ọ bụ ok ok that's good biko gị bụ onye na-ege m ntị ị fụgo ya o nwere something Chineke tinye na ndụ gị But until you understand na o nwere ihe Chineke tinye na ndụ gị ga-eme gị ihe ị ga-abụ n'ụwa you will never ever make it and that is what we call your calling ụfọdụ na-akpọ ya your vision ụfọdụ na-akpọ ya your dreams ihe ahụ ị na-ahụ ime ọ bụrụ na nwere ike dịrị na ị ga-agba bọọlụ na bọọlụ your calling on earth please follow your heart o nwere ike ọ n'ọrụ aka o nwere ike ọ bụ n'ịgụ akwụkwọ o nwere ike ọ bụ na Idris ịnọ enwe somebody ma ọ sịghị onye o nwudo ngwere ọ bọwa ya afọ na-achọ ihe ọ ga-eme all those things ị fụ that na ụdị mmadụ could be a medical doctor overnight so kedu ọnọdụ ị nọ na ya nụ jụkene onwe gị ajụjụ what do you love doing abụrụ aja ife what do you love doing right now i am going to open up the phone ị kpọọ m ị gwa m afa gị gwa m ebe ị si akpọ gwa m the country ọ bụrụ na ị nọ outside the country then you tell me or ask your questions or put up your contribution but biko ya agafena one minute ka ndị ọzọ wee kpọọ the number ị ga-akpọ bụ plus 234 90 60 63 35 79 8

Go on. Uh-huh. Livinus. Kedu kedu nke na-eme n'Ọnịcha? What's going on? Okay. So o nwere ọnọdụ ị nọ na ya na-adịrọ mma. Tell us the reverend nọ here. Kedu etu ọ ga-esi nye aka? Go ahead.

Okay, ka m jụọ, are you married? Okay, good. So how old are you? 32. You're still a young man. But Reverend, can you wake up well? Um, ife menụ bụ na every uh, uh, na every situation ọbụna eh, nwele expiring date afụfụ ọbụna mmadụ na-ata n'ụwa nwele date of expiry ị na-anụ ife m na-ekwu i jisie ike mebe ife ị na-eme tinye ya uchu ma na-ekpekwa ekpele chineke ama eblesi gị from nowhere ọ ya-enwerịrị ife ị na-eme bụ aka ọrụ chineke ga-eji wee bless gị ị ghọta god is not a god of magic ọ site n'aka ọrụ gị na na ebe ị bụkwa ya master ife bụ ịba n'ime onwe gị iche echiche malụ egwu ị ya na-ewepụta ga na-atọ mmadụ ụtọ imem understand akala aka bụ akala aka ife agwọta n'ọgwụ ife agwọta n'ọgwụ ịghọtago ọ bụrụ na at least every week ị try ya compozuo egwu naabọ every week egwu naabọ ị ga-afụ o nwee mgbe ya bụ ruo ife ọwụna ị nere anya i were ya form egwu ọ bịa gị n'ahụ ọ mmụọ egwu bụ mmụọ ị na-aghọta ife m na-ekwu akala aka mmadụ wụkwa mmụọ ọ mmụọ anwa bịa gị n'arụ ya bụ na ife ị na-eme eme gịnị achawa ọkwa ịghọta Ehe.
all right all right Leviticus let me contribute again enwere m chọrọ ịgwa gị i will drop a number ị ga-eji kpọọ m eh? because um, mma drop number within the mix na get this program mgbe ị ga-eji kpọọ m but i want you to always use these four d's in life Deci- decision eh?

ka ọ ga- ọ ga-alụ anything no mana I'm telling you that na mgbe Chukwu ga-aza ekpere ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aza ekpere so gị bụ onye na-ege m ntị do not cry let's take this call hello hello hello hello sorry please call back just call back so anywhere ị nọ numbers to call are 090 60 63 5798 ị kpọọ you tell us whatever is your problem let's discuss it and um, mmadụ ga-esi nyere gị aka ọ bụrụ na chineke nwee ike ịgọzinwu reverend pius ụkachukwu ọ bụrụ na chineke nwee ike ịgọzinwu ebe ọ nọ o mesịa bụrụ ihe ọ bụ then onweghị ihe chineke apụrọ ime m you know Yes.
Eh, because ị ma ọtụtụ ndị na-adị eluzube hope it may be at the, the, the highest point ị ga-enwetazi ọganiru gị ma ife ahụ ị na-achọ i luzuo hope maka i want to tell people whenever it gets hotter eh, almost that it is at the melting point

at the end of the tunnel there is a light unless ma ọ na ị marọ ebe ị na-eje every destination nwere distance ya For sure. every destination has its distance Eh, ọ bụrụ na ọnịcha ka ị na-eje from ebe a to ọnịcha o nwere distance ya and don't try to do short cut do you understand me don't try to do shortcut any shortcut ọ bụla i merụ in life nwere ebe ọ ga-anọ chelụnụ hmm. because every part of life there is an experience for it hmm. e nwere ihe kpata chineke ji chọọ ka ị gafee that university of tears before the israelites goes to the promised land they cross river jordan of course, I didn't they cross river jordan so you may be at the point of crossing your own river jordan you lose hope and you are drowned in the sea like the egyptians so every christian every onye ọbụla bụ onye igbo onye ọbụla bụ onye igbo na pass through any path anything in life let me tell you hold on now because your redemption is the next minute onye ụkọchukwu ka mụ na ya na-ekwu ahụ ifuru egbe dị na egbe na egbe man of god o oh, man of god ọ bụrụkwa onye ụkọchukwu gara gara gburugburu na onye ụkọchukwu ndị anglican biko you can always follow us live na online ị nwere ike follow us live na www.igboworldtv.com live or na Facebook Igbo World TV or na YouTube Igbo World TV or na Instagram Igbo World TV. Do not forget, the program is sharing life issues with Ifeoma Mebe. ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya nụ, ihe m na-agwa gị ebezina enwere somebody na-enwe ike ọ sị ka o je watchịa tv somewhere bata na nke friend na-eri arịrị ihe nwunye ya na-emie ma ihe di ya na-emie ọ na-achọ ka o divorce no please don't do that e nwere akara chineke dolu unu ji wee bụrụ di na nwunye today is the first segment as long as ị na-ehook up every 7 o'clock to 8:30 every friday there are so many things you are going to learn do not forget this program abụrọ for ndị church ọ bụrọ for ndị omenana because tomorrow you might be surprised we will be talking about omenana and etu o si wee dịla anything gbasara ndị Igbo ga-ebuni ndị Chineke enu bunie aha Chineke enu ọ ihe anyị na-achọ here and that is why you can always reach us na 090

Oh, sorry. Please call back. I lost him. Call back, call back, and um, when you call, stay away from your television so that I can as well talk to you better. Ekpo, Ekpo na your television so that we can talk to you because this is live. Ihe a live calling program. Ọ bụrụ ihe ụmụazụ ka anyị na-eme. because we have testimonies on this like i said ọ bụrụ na chineke nwee ike inye aka a family of seven two two five boys and two girls ndị ajọ mmadụ ndị ajọ uncle clear the family the boys and the mother and father leaving the two girls alone because of anị emesịa ndị eluigwe nụọ ọgụ through this program o nwere chukwu apụrụ ime so ebe ahụ ị nọ na-ebe akwa ebezina na chukwu nọ nso all you need to do is to call ka a za gị ha ga-aza gị and make sure that na every friday that na gịnị mere ị na-ehook up on igbo world tv as from 7 most importantly to 8:30

alright so onye nkụzi e nwere ihe anyị na-ekwu before this call bata kedu ihe what's the dreams all about kedu the idea i ji wee chọọ to fight for the oppressed wee setie that outfit that na akpọ ha anaghị na ikunie ogo n'anyasị ị gbapụ bịa chọọ ndị a na-emegbu emegbu ị na-enyere aka ma onye a na-egbu egbu ma onye a na-anara ihe you always be there to go and fight for people what what what are the what, what, what's the relationship all about how did it all come about well ọ bụrụ na ị gabigahọ problem ya ma ihe bụ problem mmadụ at a time in life ị taa afụfụ ị mara ihe bụ ịta afụfụ
so e nwere ọtụtụ ndị ife in fact ọ na ụmụazị m ka o bidoro ana m i always like to fight even na bịa na class ana m ebu ọnụ ka onye ọzọ wee rie nri hmm, ma mgbe m pere mpe
oge oge nna m nwụsịrị as archdeacon na anglican church e lie ya I, I took it upon myself inwe foundation in honor of his name. and uh, that Archdeacon Okachukwu foundation has been there na-enyere ụmụ ogbenye aka at least charity begins at home i jeruo Ọkịja ị ga-enwe a lot of testimonies of what we have done secretly because uh, Bible sị gị ekwena ka aka nni gị mara ife aka ekpe gị na-eme ee eh, like o nwere eh, onye eh, ezinụlọ ya just nwatakịrị 11 years amara ife ka esi eme bịa bịa bịa the boy fụ onwe n'ime prison at the age of 11 hmm. this is Nigeria for you 11 years old 11 years old child and uh, when it, it came to my knowledge I was very very angry I went to Nkisi prison Onitsha and uh, verify and ask for the boy

ofu lawyer na Nnewi gaba Ihiala e wee jee sign up a bond there wee buru the bailiff wee jebe Nkisi e wee jee kpọpụta the boy m kpọrọ ya bata be m be m ka ọ nọ gụọ primary 4 primary 5 primary 6 o bi o bi na be m 3 good years you understand just ka ọ ghara the boy ghara ịna n'iyi and so on e nwere so many cases you understand me ma ndị chọrọ imeminasị ụmụazị mmadụ ma ndị nọ n'ime obodo o nwere nke mefụ na Ọzụbụlụ ebe a ọ sọ ofu nwa ebe mụ na ya mikọ mmiri na-ezo anyị wee gbakọzekọ mmiri amụma na-agba o nwe ụdị amụma gbalụnụ wee chụpụ ya onye ọ bụ na ya dịka o nwere ife na-achụ the boy o wee bụrụ na ụmụnna jidere just kpakọrụzie ana the boy the boy chighatazie ebe ugwu ha na m gbaa Nnewi ozugbo dee petition to area command chịrị ndị police jee there sị ya jee sụchaba be nna ya ọ na-asụcha be nna ya ndị mmadụ pụta I gather every youth pụtalụ idisturb the work jee debe ha na police station mee case against them wee beruo oge ha sign undertaking that they will not find problem to the boy the boy bụ driver now ọ na-anya moto ọ nọ na ọ nọ afa ya bụ Okwuchukwu n'Ọzụbụlụ you understand me so ndị ife ife dị n'inyelụ mmadụ aka adị m ekwu ya na ọ ka m too onwe m mana it's a passion ọ a passion ka ọ bụ to me ọ something ya bụ m na-afụ ọ gịnị bụ mmadụ ịta afụfụ a na-emegbu mmadụ chineke agaghị ekwe because ekpere m na-ekpe bụ na onye ọbụla megburu nwa ogbenye ga-eje ọkụ mmụọ ọ ga-ebido n'ụwa wee tufuo ife ọma e nweta generation ya will be cursed onye ọbụla nechara anya na-analụ mmadụ ife ya n'ike ọkwa na program a ka anyị na-ekwu ọganiru ndị Igbo a sị na Igbo afụrọ onwe ha n'anya ọganiru ndị Igbo Igbo afụrọ onwe ha n'anya mana Igbo na-eme onwe fa maka na ọganiru kwesịrị ịbata n'ala igbo ka ọtụtụ ndị ajọ uncle na ajọ ajọ ajọ mmadụ si n'okpuru onye rụọ ụlọ within ọ nọ na decking e, e, e, akọcha nke onye awa onye ọbụla rụrụ ụlọ waa foundation ọ nọ na decking akọcha nke onye ahụ ọ n'ala igbo ka ihe a si ọ nke abụrọ ndị hausa nke abụrọ ndị yoruba nke abụrọ ndị lagos ọ bụrụ ọ n'ala igbo ọ ndị nọ n'okirikiri anyị so ife na-eme ji si si si ife na-eme ya bụ ebe ihe na-ere ebe ya bụ ji si si si si n'ukwu n'ukwu ka o bidotara ya O- Okay, Obi Dajụọ.
You see, ekene m Chukwu na today that this program bido with a man of God, not just a man of God, but a passionate type. Onye Chineke ji kwalụ ngwa ọlụ. Gị bụ onye na-emegbu nwa ogbenye. gị bụ onye na-asị that na nwa mmadụ nwanne gị mụtara ama nụ di na ọ ga-anọ n'ụlọ kaa gị bụ onye na-eme di na nwunye a na-anụ sọsọ ọgụ gị bụ onye na-eme nwa mmadụ anarọ ezu ori ọ gaa zuba ori gị bụ onye na-eme na-enye nsi na aja gbanyesị ha na mbọ ndị be anyị ekene m unu ibe ya ya nwaanyị o fesasịa ndị mmadụ ekwensu ga-akpọ gị ọkụ na eke ekwensu ga-akpọ gị ọkụ n'oye ekwensu ga-akpọ gị ọkụ na afọ ekwensu ga-akpọ gị ọkụ na na nkwọ mara ama that na ofu aka ahụ i ji eme ihe afụ mkpịsị aka ahụ ị mụkwara ụmụ ha ga-atakwa afụfụ kwụsị ajọ ihe anyị na-eme negodo nwa 11 years

That is the essence of sharing life issues with Ifeoma Mebe. Ebe a anarọ ata okwu eze were ekwu ebe a na-edobe ebe ọ suppose ịnọ and that is why testimonies are coming. anyị ka na-ebido ebido anụ na ngwọ na nkwụ na-abịa if you follow this program up every friday from 7pm to 8:30 ọ bụrụ na ndị eluigwe azọrọ gị ị ma na edegoro ọkụ mmụọ mbọsị ụtụtụ Why am I saying this? Anywhere in the world you are, learn to be your brother's keeper. Touch life somewhere. Put a smile on someone's face. Maka na ị maghị echi, kedu ka ọ ga-adị ị rụchara everything nwee 10 fridges, the deep freezers na be gị, stock azụ, stock nri, mee everything mana your neighbour na-eri alịlị. Kedu ka ọ ga-adị? Jụọ onwe gị ajụjụ. jụọ onwe gị ajụjụ ana m agwa gị jụọ onwe gị ajụjụ o nwere egwu a na-agụrụ anyị mgbe anyị pere mpe a sị gị ọ bụrụ na ị na-achọ ịba n'ala eze nna dobe ihe niile e dere n'iwu so if you want to really know that god does exist learn to appreciate god the numbers to call ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ anyị bụ 090 60 63 35798 I repeat 090 ọ dị na the screen there just check out that number na screen 090 63 60 63 57 98 all right so how far with the the the outfit ọ ka dị functioning now up till now ọ dị mana ịmago na a lo- a lot of things dị ndị chọrọ ka e nyelụ fa aka aka nkụ and with ife anyị na-eme ọ nya ka anyị ji gbabagodo mbọ ka anyị nwee this Igbo World Television maka ọ a platform anyị ga-eji wee chịkọnata ndị Igbo ọnụ ee eh, wee nwee ike wee hazibezie ife si maka a na-adị mma n'ụnọ wee pụba n'ama so ọdụ anyị na-enyere ọdụ the Igbo Archdeacon Ụkachukwu Foundation ọ kwụ chịm chịm okay kelu ka ndị ụka because ị bụ an Anglican priest therefore e nwe ike ọ na-enye parish okay let's take this call let's take this call hello hello yeah ọga yeah kee ka ị mere go ahead kedu afọ anyị na-ebe isi akpọ kedu ebe isi akpọ ịma you are calling from where from jos go ahead go ahead go ahead how is jos okay go ahead kedu ife na-eme tell us